Tithokoze Mulungu chifukwa kuti walola kunena kuti timalizitse gawo lachiwiri la phunziro lathu limene tikuti Tithes and Offerings. Tisana. Iyambe, Gawo Lachiwiri, Talolani kunena kuti tipemphere. Atate wathu ndi Mpulumutsi Yesu amene muli kumwamba, tikuthokozani chifukwa chakuti mwalola kuti tikhale nayo nthawi yomalizitsa phunziro. Mzimu Woyera, pitirirani kutiphunzitsa tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Gawo loyamba tinasiyira kuyankha funso What promise is made to those to the faithful tithe returner, lonjezo kwa obweza chachikhumi mokhulupirika, ndi Mulungu akuti ndiyeseni tsono ngati simudza- sindidzakutsanulirani mazenera akumwamba ndi kutsanula madalitso osoweka pakuti mukawalandirira, ndipo ndidzadzudzula zolusa chifukwa cha inu, ndipo sindi- sidzakuonongerani zipatso ndi nthaka yanu, ngakhale mpesa wanu sudzayoyoka zipatso zake zidzacha m'munda, ati Yehova wa makamu. Munthu wobweza chachikhumi, ena amaona ngati kubweza chachikhumi usauka, munthu ukabweza chachikhumi,

Koma munthu osabweza chachikhumi ka mwana ka zaka zitatu olo kaika zipande 3 umve ina iutiko ina kute hee zimakhala ngati zikupeyuka zinthu zija chifukwa kuti palibe mdaliso mzimene akulankhula apa. Ukachotsa chachikhumi osabweza chachikhumi ukagula chisuit hii siku lina lache uzidutsa pa mpando umangokola msomali kee zinthu zake sizilimba. Kugula TV osabweza chachikhumi, magesi amangoti chiphaliwali nyalalayamayamba zinthu zake zimakhala za maso ngati zimene akulankhula apa koma ukabweza umakhala odalitsika monga sabata tidawerenga ku, ku Yesaya 58 verse 13 ndi 14 kuja kuti adzakudutsa pa misanje ukasunga sabata sabata ndi tithe zili ndi madalitso komanso ma, kwa ochita ndi matemberero kwa osachita How is the tithe to be used? Tsono akaperekedwa, chachikhumi chikaperekedwa, Mulungu adanena kuti chigwiritsidwe ntchito yotani? Numero, Numeri chapter 18, Numeri chapter 18, ntchito ya chachikhumi ika, chikabwera, akachipereka Akhristu, ntchito yake ndi yotani? Verse 21, Ndipo taona, Mhm, 18 verse 21 ndawaninkha Alevi limodzi la magawo khumi mwa zonse la za Israeli likhale cholowa chawo mphotho pa ntchito yawo ali kuchita ntchito ya chihema chokomanako anthu amene asankha ntchito yomalalikira yomatumikira Mulungu azibusa amene sapanga bizinesi amene asiya kupanga malonda ndikumangogwira ntchito yolalikira ya Mulunguyo kungopanga full time Chokudya chawo, chuma chawo ndi chachikhumi cha akhristu abwere nacho to support the church, to support the ministry ndizimene Mulungu akulankhula. Ntchito ya Mulungu imayenera iyende ndi ndalama zimenezo. The tribe of Levi was given no part in the division of the promised land atalowa mu dziko la lonjezano ku Canaan. Alevi sadagawiridwe malo ena aliwonse oti azilima kapena azipanga kena kalikonse. God reserved for them the service of His tabernacle. Mulungu adawasiyira ntchito yotumikira ku kachisi. They did not engage in regular business, but attended to their sacred duties God ordained God ordained that they should be supported by tithes, they also returned tithes to God. Iwonso akalandira chachikhumi chija nkupatsidwa thandizo, achotseponso tithe nkuperekanso ku ntchito ya Mulungu. Chotero plan ya Mulungu idali yokuti anthu otumikira apange concentrate zimene zimachitika mukamaphatikiza ntchito ya Mulungu ndi zinthu zako Pena amati kukutuma muzapange msonkhano kuno umanena kuti iih ayi panopa zinthu zanga sizili bwino ndili busy kaye ndupanga zakuti nde umakana ntchito ya Mulungu ija. Ndi chifukwa chake anapatula ku ministry ya azibusa nde azibusa masiku otsiliza amapezeka kuti akuti iwonso ali ndi wokala, iwonso agula lole, iwonso akunyamula mchenga nde Mulungu zimenezi akuti ayi iyayi munthu ukasankha izi Upange concentrate ntchito ya Mulungu Does this plan still apply to those who preach the gospel? Kodi nkhani imene anapanga Mulunguyi ikufikiranso lero kwa anthu amene akulalikira Uthenga wa angelo atatu ngati a Kaunda, anthu amene akulalikira za Yesu, kulalikira za dziko likutha, azilaliki a m'masiku otsiriza muno? Nkhani imeneyi ikufotokozanso za iwowo Akorinto Woyamba chapter 9 Akorinto Woyamba chapter 9 verse. 13 ndi 14 baibulo likuti kodi simudziwa paulo ameneyo kuti iwo akutumikira za kachisi amadya za mkachisi ndi iwo akuyimirira pa guwa la nsembe amagawana nalo guwa la nsembe chomwecho ambuye analamulira kuti iwo amene alalikira uthenga wabwino those preaching the gospel akhale ndi moyo ndi uthenga wamoyo Munthu amene wasankha kulalikira utumiki wa Yehova kuti afuna apereke, achenjeze anthu apulumutsidwe full time, akhale ndi moyo ndi ntchito imeneyo should survive by the means anthu otembenuka ku mpingo should support ntchito ya Mulungu. Azibusa amene asankha kuti ine sindipanga nawo accounting, ine sindipanga nawo za usilikali, ine sindipanga nawo za uphunzitsi, ine ndikhala mu. utumiki wa Yehova to be preaching and kusamalira nkhosa zache, kupereka chakudya kuti kukhale chakudya preaching those people should survive, the church and the ministries preaching present truth should survive by the help

kuti Mulungu akufuna asungebe ganizo limene amapanga kuti a, a, a, ma, a, ansembe adzilandira thandizo kuchokera kwa akhirisitu awo anthu amene akudzapembeza wazikhazikabe choncho kufikira lero those who were set who were set apart to this holy office were supported by their brethren anthu amene adatsa, adakhala ku ntchito yotumikira Mulungu amathangatiridwa ndi anthu okhulupirira. Lero zimene zimachitika, m'busa kapena mtumiki wa Mulungu akavutika chinthu, kuti adandaule kuti, ee, ine ntchito ndikupita kukatumikirayi ndikakhala kwa mwezi ndiye munthune ndisowekera mundithandize, anthu amati koma ndiye amatchajatu, afuna azidyera zomwezi, hehehehe! Kukhala ngati kuti munthu akupanga chachilendo. Azibusa Atumiki, azilaliki akuyenera kupanga survive through support of the brethren to whom they ministered spiritual blessings, kwa anthu amene ama akuwatumikira kuwapatsa mdalitso wa zauzimu kuti adzapezeke mu Ufumu wa Mulungu. It was to this plan Munali mu pulani imeneyi for the support of the ministry mmene utumiki umat umathandizidwira that Paul referred zimene Paul amanena when he said, Even so hath the Lord ordained that which preach the gospel should live of the gospel. Ndi zimene amatanthauza kuti iwo amene asankha kuti ine I will full time proclaim the word of God akhale ndi moyo the support should should, they should survive by zimene akuchitazo zimene akutanthauza and later in writing to timothy nde nkhani yomweyi mmene amadzalembanso kumulembera timothy pambuyo pake the apostle said adanena the laborer is worthy of his reward pa 1 timothy chapter 5 verse 18 akulankhula kuti mtumiki ali woyenera chomuyenera kulandira kuti atuchitumikiridwe atumikiridwe nacho What else are we to bring to God? Ndi chinanso chiyani chimene timayenera kubweretsa kwa Yehova What are we privileged to bring to God besides the tithe? Ti- Pambali pa chachikhumi china ndi chiti chimene timayenera kubweretsa ku ntchito ya mulungu ndimafuna ndilankhule ichi pamene dziko lapansi likutha Satana walowerera mautumiki nde mautumiki ena ngakhale ndalama zikubwera zikuchitikapo nzachibwana si ntchito imene Mulungu wanena kuti igwiridwe nde ndikufuna ndikutengereni ku chitsanzo cha New Testament ku bukhu la Machitidwe ganizo ili muligwire chifukwa Satana wachenjera kwambiri utsogoleri wa Israel wakale umene Yesu amakalalikira ku sunagogi n'kumayendamo mwa achina Kayafa atakana zimene Mulungu wafuna kuti zichitike polalikira uthenga kuti tembenukani mtima ufumu wa Mulungu wayandikira ndikumukana Yesu. Pali anthu ena amene anamulandira Yesu, achina Petro ndi azinzawo ochepa, achina Yohane, Yakobo, amene iwowa amayenda ndi Yesu n'kumalalikira the present truth of that time. Anthu amene amazindikira chimene chimachitika kuti kwina kukulowa chibwana, muona kuti achina Hananiya, Safira, Barnaba ndi azinzawo, Machitidwe chaputala 2 akufotokoza kuti ndi chaputala 3, anthu amene adatembenuka amakagulitsa chuma chawo, amakatenga chuma chawo nkumazasiya pamapazi pa Petro chifukwa amaona kuti achina Petrowa ndi amene akulalikira zotithandiza kuti dziko likamatha tipulumuke. Awa akutiuza kuti tilandire Yesu ndipo takhululukidwa tibatizidwe koma kujaku kuli chibwanabe angoti katengeni mbuzi muzaphe, katengeni nkhosa. Zinthu zimene zikuchitika ndi nthawi imeneyi nzosiyana so utumiki umene timayenera kupanga support ndi utumiki umene ukupereka chokudya choyenera mu nthawi yache. Azibusa ndi azilaliki amene tikugwira ntchito ya Yehova Sitikuyenera kulandira thandizo lopangira advance ntchito ya Mulungu ndi kumapangira zinthu zina zimene zili zosemphana. Chifukwa ma organization a chipembedzo ambiri maganizo awo chikabwera chuma kuchokera kwa akhristu sikulalikira uthenga. Ma offices ndi anthu amene akugwira ntchito ya chipembedzo ambiri kuti muauze kuti tikufuna tikapange misonkhano tulutsani ndalama, satulutsa. Koma akaganiza ma plan awo ndikufuna ndionjezere sukulu, ndikufuna ineyo ndigule chakuti, ee ana angawa ndiwapangire chakuti, nde kusainirana, kusainirana makobidi nkumapangira zimenezo iyayi. Plan ya chachikhumi ndiyonena kuti kuti mnyumba mwa Yehova mukhale chakudya. Atumikiwa should survive with that koma chumacho chikhale target kulalikira uthenga kuti Yesu abwere mwamsanga. Chotero mbali zonse ziwiri Olandira thandizo ayesetse kuti mpingo ukatenga chuma chigwire ntchito yoyenerera imene Mulungu wakhazikitsira nkhani imeneyi komanso akhristuwo apange support malingana ndi mmene mzimu akunenera kuti pamene pakuperekedwa Truth of the Day. Now. what are the privileges to bring hey, what are the privileges to bring to god beside the tithe zina zimene tikuyenera kubweretsa kwa mulungu pambali pa chakhumi ndi chani masalimo masalimo 96 verse 8 masalimo 96 verse 8 Vesi 8, Mpatseni Yehova ulemelelo wa dzina lace, bwelani naco copeleka, ndipo fikani ku mabwalo ake. Tikamafika kopembedza tikhale ndi copeleka. Anthu ambili nkhani ya copelekayi ndiye timaona ngati Mulungu ndiye wompatsa cenji. Timafunsa kuti, Cenji cija ca dzulo cili kuti? Tatiponya, taciponye nako. Cenji ca dzulo cili kuti? Kumaponyapo macenji. kwa Yehova nde kumabwera ndi chopereka ya ma change, ndalama tikamaipereka kuigwira kuikwinya ngati tikupepesa maliro kuiponya chotere Mulungu zimenezo safuna. Tipereke chopereka chokuti ukapereka chizinyamula reflection ya ulemu umene ukupereka kwa Mulunguyo pomupanga appreciate zimene watipangira. If we give ndi mzimu oyamika zimene Mulungu watichitira,

Mwezi ukamatha 1000 muwafunse kuti maunitsi week ikamatha amaononga ndalama zingati? Mwezi ukamatha airtime amaonongera ndalama zingati? Kumene kuli mtima wako ndikumene kuli chuma chako, Mulungu wako ndiye ndizimene ukuika ndalama zambirizo. Ndiye akuti tibwere chopereka none need to come to worship empty handed munthu asabwere ku tchalitchi opanda kena kali konse even the widow kaya ndi wamasiye and the fatherless can bring of the first fruit of the ground. Ngati kunalibe choti upereke, ndalama, utha kutenga mango, guafa, papaya, kukapereka ku tchalitchi. Ndi zimene akulankhulapo. But we are to beware that the offering is not given for the sake of appearance nde ena amapereka zoti awonekere God knows our circumstances and we can give if we have the spirit of true generosity and liberality. Anthu ambiri. Zopereka zija zikamaperekedwa, mipingo yambiri anaziyika kuti zikaperekedwe ndi kutsogolo anthu azidzuka chifukwa anthu kutsogolo muno nde kuyenda konseku mkafika kutsogolo kuja mkapereke 10, 20 Ka coin iyayi anthu awonetse kuti ndaponya nde anthu amapita kutsogolo kuja akuyenda move ati 200 ili mmanja achita kuyigwira chonchi chifukwa choti afuna awonetsere nde Mulungu akuti kupereka kozionetsera anthu ambiri kozoti chonchi tithandize utumiki kumbali Umaona kunena kuti olo ndalama siibwera koma omweyo kungonena kuti mmene tikupanga presentation mu tifuna tionese anthu amene akutithandiza ndi mmene akuganiza kuti atithandizire nde tizipereka microphone. Atsogoleri inu mmati muchita bwanji? Mumva ineyo ndi akazi anga afotokoza ndi amayiwa kuwapatsa microphone. Umva ine ndi a dadi wa tagwirizana kuti tichite chi 500, 500,000 chifukwa za pagulu koma kuti muwapeze kumbali sayankha phone, sathandiza, sapanga kena kalikonse nde Mulungu akuti zimenezo ayi osamapereka chifukwa chofuna kuzionetsera koma tipereke ku ntchito ya Mulungu ku utumiki ku tchalitchi. monga oyamika zimene Mulungu watichitira. In what spirit should the offering be made? Choperekacho chiperekedwe ndi mzimu wotani? Akorinto Wachiwiri chaputala 9 vesi 7 Mzimu wa maperekedwe ukhale otani? Akorinto Wachiwiri chaputala 9 vesi 7 Tithamange chifukwa cha nthawi yathu. Wachiwiri chaputala 9 vesi 7 Yense achite monga anatsimikiza mtima, si mwa chisoni kapena mokakamiza, pakuti Mulungu akonda wopereka wokondwerera. Anthu ambiri tikafuna panga chilinganizo chomanga kaya chotani, chogulitsa ma CD, cha ntchito ya Mulungu, nde kumabwera anthu akuti achite kulankhula kumachita kudandaulira ana a Mulungu. Ndimafuna ndinene, kunena kuti ndalama zili mthumba mwanuzo, mutha kupezeka usiku uno pakhosi pano basi mtima wasiya kupuma ndi kufa zili mthumba ndipo mulungu azalemba chimo ndikuopsezera hehe ena amachita kubwera amene paja hey aneneri achemerera atani ngati master of ceremony ntchito ya mulungu kuti anthu atuluse ndalama ayi ayi ayi akuti aliyense apereke momasuka mu mtima wake the spirit of liberality is the spirit of heaven mtima wopereka mmene munthu akufunira osampanga manipulate Chifukwa anthutu amapanga zilinganizo za Mulungu ndi kumachita kupangira pulogalamu. Ha ma 500,000 m'tchalitchi mmenemo, ha ma 500,000 tione mikono, bwerani, bwerani kutsogolo, Dad, eyi, nanga ifeyo mmene timatchukira pano kuti ndi a makobidi, tikhale gulu la ma 50,000 a ya, Dad, muona kuti muchita bwanji ndi anthu kupanga promise ntchito ya Mulungu

kuti isapotero yakhala ikukumana ndi mavuto kwambiri kuyesera izi ndi izi ma means kuti tipange fundraise ayi ndalama osabwera koma kungomusiyira Yehova kuti ambuye pangani nokha amapezeka ana a Mulungu wina payekha wangokhuzika kupereka kuthangatira mpakana lero tikufika tikupanga ntchito iyi opanda chuma chithumba kuliko ayi koma mulungu amangokhuza ana ake mmene wafunila yekha munthu basi ungomva abusa ndili ndi kandalama aka ntchito nkumayenda izi ndi zimene kumwamba kumachita munthu aliyese amene akupanga appreciate chipulumutso chake in on our in our behalf the father gave his only begotten son mmalo mwa ife mulungu anapeleka mwana wake yekhayo christ having given all that he had mulungu anapeleka chilichonse chimene anali nacho then gave himself that man might that man might be saved Kuti ife tipulumuke, Mulungu sanaumire kena kalikonse, The Cross of Calvary should appeal to the benevolence of every follower of the of the Savior, Mtanda uja utipatse chitsanzo cha kupereka modzadza, The principle there illustrated is to give give zikutionetsera kupereka ndi kupereka, He that saith he abideth in Him, amene amanena kuti amakhulupirira ali mwa Yesu, ought him also to walk even as He walked, First John chapter 2 verse 6 akutero amene amati amayenda ndi Yesu, Yesu ali mu mtima mwake, amayeneranso kukhala ngati Mulungu Mwini, kupereka modzadza. On the other hand, mbali inayo, the spirit of selfishness is the spirit of Satan, mzimu wozikundikira, kumagula chigalimoto cha 90 million, chinyumba cha 2 billion, ntchito ya Mulungu chaka chonse kuthandiza ndi 100,000, Mulungu akukhululukire ase. Olo utapereka 500,000 Mulungu akukhululukire. Ndi khalidwe la kudzikonda, selfishness. Ndiye akutikumbutsa kuti dziko lapansili ngakhale wazikundikira, Yehova ngati big brother amatulutsa anthu uzafa akulongeza mmanda kaya ugula casket akukwirira ukhala mdothi zonse zija umam'mana Yehova zija zisala pompano. Palibe nzeru, palibe kupindula, palibe china chilichonse. So akuti mzimu wowumira ndi wa satana. Chifukwa anthu timapita ku tchalitchi, nkulowa m'tchalitchi muja, anakotero anatseke pakhomo, chopereka tamaliza kupereka, nde kenako anene kuti tsekani pakhomo, titenge zimene zatsala m'matumba. Mutha kupeza kuti anthu m'tchalitchi muja anapereka 23,000. Koma kuwasecha zimene anabwera nazo kunyumba, mutha kupeza kuti muli 2.5 million. Zimenezo ndi zimene zimachitika m'tchalitchi. Nde akunena kuti. However, on the other hand, the spirit of selfishness is the spirit of Satan, the principle illustrated in the lives of worldlings is to get, get, mzimu wa anthu akupanga zinthu zam'mbali za dziko. They hope to secure happiness and ease. Ndi amayembekezera kuti akakhala ndi zinthu zimene za dzikolo akhala ndi ufulu tambasale komanso akhala ndi mtendere. But the fruit of their sowing, koma chimene amakakolola is misery and death. Amakhala ndi nkhawa. Munthu ukakhalanso ndi chuma chambiri, ukadunira kwambiri zinthu kukhala phwi m'malo mogona, ukulandira foni, Bambo, timanena kuti kunoko truck yanu ija imadusa pa Ntcheu nde yangotere kuponda anthu mwakutimwakuti nde timakufunani kuti mubwere muzaonekere kuti tikambitsane. M'mimba mwangoyamba buburu, buburu, buburu, kusegula. Chumanso ndi mavuto, zimene akunena apa, mapeto ake imfa. Nzimene akulankhula apa. not until God ceases to bless his children they cease to be under bonds to return to him the portion that he claims ana a Mulungu sadzamasuka ku khalidwe loti azibweza kapena kutumikira ntchito ya Mulungu mpakana mpakana chifukwa Mulungu wakhazika chinthucho kumuyaya what is Christ said

Akunena kuti, Mu zinthu zonse ndinakupatsani chitsanzo chakuti pogwiritsa ntchito kotero muyenera kuthandiza ofooka ndi kukumbuka mawu a Ambuye Yesu. Anati chani Ambuye Yesu? Kuti anati yekha Yesuyo, Kupatsa kutidalitsa kuposa kulandira. Ife tikatenga chuma chathu ndikuthangatira ntchito ya Yehova, Mulungu amatipatsa multiply, amatipatsa ma contract, amatichulutsira ma order, amapangisa kuti nsomba zathu zisaole, amapangisa kuti katundu wathu asabedwe, amatipatsa madalitso chifukwa timasanduka channel chothandizira ntchito ya Mulungu. Anthu amene amatumikira ntchito ya Mulungu muwafunse adzakupasani maumboni. Nde alipo ena amayankhula motumbwa akuti iwowo kampweya akupumako nka Mulungu Mtima wawo umene switch yake ili kumwamba nde amalankhula, mukumandizolowera pa mpingo pano, sin, sindingathandize ntchito ya Mulungu nde siya kuyithandiza, palibe munthu angathandize ntchito ya Mulungu. Ena amaziona ngati atero ali ndi ndalama nde amathandiza ntchito ya Mulungu, palibe munthu angathandize Mulungu. Mulungu chilichonse ndi chake, ntchito, olo utangosankha iwe kuti suzapereka olo one tambala, Mulungu amapeza ntchito, njira yothangatira utumiki wake. Mukawerenga Bible lanu bwinobwino, akufotokoza kuti ntchito ya achina Petro, kunali ku Atesalonika. Anthu amene anaithandiza ntchito ku Atesalonika kuti ipite patsogolo kwambiri anali azimayi amasiye osauka. Zikhwaya ayi. Anthu osaukawo akuti amafika pa Paulo kumadandaulira kuti, Nononono! Bwezani ndalamazi! Bwezani! Muguleko diresi yanu yatha! Tagulanikoni chovala! Koma azimayi akunena kuti, Iyayi tizivala chomwechi! Uthenga upite dziko lonse lapansi anthu apulumuke! Ndiye ntchito ya Mulungu imeneyo. Chotero osalankhula motumbwa, chifukwa anthu ena amafika polankhula, I can't help this chifukwa ndili ndi uh, mwakuti mwakuti. You, you can't help ntchito ya Mulungu. It's a privilege kuti Mulungu watilola akuti kupatsako ndikumene kumatidalitsa kuti chaka chonse tisakagone ku Queens. Kupatsako ndikumene kumatidalitsa kuti tikapita ku operation tisakafere konko. Kupatsako ndikumene kumatidalitsa kuti ana athu asalowe mchipatala. Kupatsako kukutipatsa ife madalitso. Mulungu sadali sadalitsika kupindula ndi ma one tambala kapena ndalama zimene ife tapereka It is not God's purpose that Christians whose privileges far exceed of the Jewish nation shall give less freely than they give akuti ndi ntchito ya ndi pulani ya Mulungu kuti Akhristu apereke mo momasuka monga M'mene kuposera m'mene akuchitira Unto whosoever much is given, kwa amene Mulungu wakudalitsa ndi zambiri, the Savior declared, Yesu adanena, of him shall much be required. Luke chaputala 12 vesi 48 Amene Mulungu wakupatsa ma miliyoni ma biliyoni, ukamaperekanso uzipereka ma miliyoni. Uziperekanso ndi Timalankhula tsiku lina lache pokambirana ndi anthu ena, ntchito ya Mulungu kumaiona kunena kuti koma atumiki a Mulungu amafika povutika Kujambula uku chi speaker, kujambula uku chi chani, kumapita kukagwira ntchito ya Mulungu ija, kuvutika kuyenda, transport palibe, kudandaulira anthu athandize, anthu amapezeka ndi magalimoto 8, 12, 15, ina anangoisiya pena pake, inaphwa matayala, sanganene kuti atumiki a Mulungu aja azatenge ichi, Akuti amene wadalitsidwa ndi zambiri Mulungu amawerengeranso. Ndimawerenga week yomwe ino ndikuchita ndi bukhu la Luka ndiye ndimaona mmene amapereka fanizo la anthu amene akupereka Yesu amanena kuti anthu anabwera kumapereka zindalama zambiri koma mayi wina anapereka timakoini tiwiri ndiye Yesu ananena kuti mayi wosaukayu wapereka kuposa wina aliyense ndiye anthu amadabwa akuti uyu wapereka zimene anali nazo zomwezo basi koma out of their abundance akuoneka ngati apereka zambiri koma mukayang'ana zimene ali nazo si zambiri ayi zimene akunena kuti the liberality required of the Hebrews was largely to benefit their own nation. Today, the work of God extends all over the earth in the hands of his followers. M'manja mwa anthu otsatira Yesu, Christ has placed the treasures of the gospel. Mulungu waika m'matumba ndi m'maakaunti ndi m'manja mwa anthu opemphera ndalama. Ndalama zimene anapatsa Mulungu zija Ife tikakhala Mkhristu, nkupeza mwayi, nkupeza chuma ndi makobidi, ndi olalikirira. Si onena, kunena kuti, Ee, ayi, ulendo uno, birthday ya mwana ameneyu tikachitira ku Afghanistan. Birthday ya mwana uyu, ulendo uno tikachitira ku Brazil. Ayi, Mulungu akuti nkhani yake si imeneyo iyayi. Si zonena kuti, Iyayi, basi ine panopa akangotulutsa latest phone iliyonse, ndizawagulira anawa. Iyayi. That's not the reason. Akuti, God, ndibwereze statement imeneyi. Christ has placed the treasures of the gospel and in the hands of his followers, upon them he has laid the responsibility of giving the glad tiding of salvation to the world ukamapereka chopereka ukamapereka tithe umakhala kuti ukulalikira ndi zimene akulankhulapo you are giving glad tiding Popeza pakamwa pa Paulo yekha amene amaima, atumwi sama, ena amangoima nkumapempherera, anthu onse amene amaina ndi atumwi, chuma chawo chimene anapereka chija amakhala kuti nawonso akulalikira nawo. Ndi zimene akutanthauza surely our obligation are much greater than were those of ancient Israel. Udindo wa ife lero Mulungu akuyembekezera zazikulu ndi kukhulupirika pa ntchito yake kuposera Israeli wakale. Funso lotsiriza limene tikuyenera kuyankha, Upon what basis are gifts acceptable to God? Mulungu akulandira madalitsowa, mphatso zathu, pa mulingo, potengera chiyani? Akorinto Wachiwiri chapter 8 verse 12 Pakuti ngati chivomerezocho chili pomwepo, munthu alandiridwa monga momwe ali nacho, si monga momwe chimsowa. Afuna Mulungu ationetse kuti Mulungu amatilandira ndi zopereka zathu malingana ndi mmene ife tapezera ndi mmene tilili. Alipo ena amene amatha kubwera ku chalichi nkukhaladi kuti alibe olo dzungu olo papaya olo gwafa olo wantambala. Amene aja tikawadutsitsa mbale ndikungoidutsitsa Mulungu ama samadandaula kena kalikonse. Amadziwa kuti mwana wanga wapereka mtima wache, wapereka nthawi yache, wapereka mapemphero. So kwa amene ali nazo, aliyense, Mulungu akufuna azindikire kuti akuti pakuti monga chivomerezo chili pomwepo, munthu alandiridwa nacho, monga monga ali nacho, si monga mmene chimsowa. Sungapereke chimene ulibe. Chotero osamachimwa ndi ma pledge. Kunena kuti ndizapereka mwakuti abusa, ineyo panopa ndilibe zakundivuta, mundiyembekezere mwezi uno iyayi, iyayi, mundiyembekezere ndizapereka mwakuti iyayi, nthawi imeneyo ulibe, ku tchalitchi ulibe, khala usapereke, nthawi imene wapeza pereka. Mulungu amawerengera munthu pa zimene ali nazo, samamuimba mlandu kuti munthu amayenera kuthandiza ndi kutumikira ntchito ya Mulungu pamene analibe. Akuimba mlandu amene ali nazo koma sakuchita ndi zimene akulankhula apa. Koma amene alibe sakuwaimba mulandu. Akunenanso kuti amene ali nazo ndi level yake ndi percent imene ali nayo Mulungu akuona kuti akuchita motani zimene akulankhula we are not to feel that we can do or give anything that will entitle us to the favour of God nde tikufuna titsirizire pa mfundo zimenezi tisayembekezere kuti mmene tikuperekamu tilowa kumwamba timkopa Mulungu chifukwa tapereka ayi No offering is small that is given with true heartiness and gladness of the soul, Chopereka chimene munthu wapereka mokondwa komanso chimene ali nacho sichichepa pamaso pa Mulungu, God doesn't receive the offering of any because He needs them and cannot have glory, and riches without them. Mulungu sikuti akuitanitsa choperekacho ndi zma- chachikhumi chifukwa chonena kuti ngati iyeyo sitimpatsa asauka, ayi, tonse timafa timazisiya. Tanena kale kuti nza Yehova, nzake kale. But because, koma akupereka chifukwa, it is for the interest of his servants to render to God the things which are his. Kumbukirani Yesu anafunsidwa, kodi nkofunika tizipereka msonkho? Ananena kuti, Tationeseni pa msonkho pali chani? Pali apa ndalamayi pali chani, pali mutu wa Caesar, ati render to Caesar things of Caesar, and to God the things of God. Chotero zinthu zimene zili zoyenera kubwera kwa Yehova ngati chachikhumi ndi chopereka ndi Sabata ziperekedwe kwa Yehova. He receives them, amazilandira, as the sacrifice of grateful obedience, amangozilandira ngati nsembe zimene tikupereka pa khalidwe loyamika zimene Mulungu wandichitira ndili pa banja ine, kupeza ntchito ine, kukhala ndi ana ine, ine kukhala ndi moyo mpaka 2021, osafa nthenda imeneyi, Ambuye mulemekezeke. So tikamapereka chopereka chija kuthandizira ntchito ya Mulungu ndi kuyamika, Mulungu amalandira zimenezo. Without pure love, popanda chikondi choyera, the most expensive offering is too poor for God to accept. popanda kutembenuka mtima ndi kumkonda Mulungu zenizeni, olo utapereka ndalama sizingakugulire kusekerera pa nkhope ya Yehova, chifukwa Mulungu akufuna anthu atumikire ndi mtima wotembenuka, woyamika, komanso womvera Mulungu akalamula. Phunziro lathu timaphunzira mwachidule. Tithes and Offering, Tapeza kunena kuti kumwamba ndi dziko lapansi nza Yehova, ndi china chilichonse chili mmenemo, silver ndi golide chuma nza Yehova, mphamvu zopezera chuma anthufe nza Yehova, kuti tikhale ndi moyo china chilichonse kuti zikhale zili bwino ndi Mulungu yemweyo ndi akutichititsa monga mpingo wake timaphunzira last week. wapatsidwa ntchito yolalikira atumiki ake, ma ministries ndi church kuti zinthu zipite patsogolo zikuyenera kudalira chuma chimene akhristu otembenuka mtima ali nacho popeza aliyense sangalalikire, enafe timapereka chuma chathu ndi katundu wathu ku ntchito ya Mulungu. Katunduyo akaperekedwa ku mpingo kapena ku utumiki tiyesetse kuti agwire ntchito imene Mulungu adabweretserera katunduyo osapanga divert ku zinthu za dziko lapansi chifukwa ndekuti azibusa ndi azitumiki nawonso akuchimwa pamaso pa Mulungu. Mulungu wa Kumwamba akunena kuti akufuna tipereke momasuka komanso monga molingana ndi mmene Mulungu watidalitsira. Tapeza kuti munthu wosabweza chachikhumi ngwakuba komanso anthu obweza chachikhumi ali ndi madalitso ochuluka. Ife tapeza kuti amene sabweza chachikhumi ngwakuba ndipo Bible likuti akuba ndi gulu limodzi limene analiona ku Chivumbulutso chaputala 22 ali kunja kwa mzinda akuotchedwa. Chotero anthu onse okuba sadzapezeka mu Ufumu wa Mulungu. Nkutheka inuyo simunabwezepo chachikhumi mwakhala muli munthu wakuba ndiye mukunena kuti Ambuye ndifuna mundikhululukire. Ena takhala tikubweza chachikhumi koma timabweza osati teni peresenti, timazikhululukira tokha. Timapanga masamu kuti ulendo uno kubweza uno osabweza, tikufuna tilonjeze kuti Ambuye mundithandize ndikonze ndi kuchita bwino popeza mwandidalitsa, mwandichitira zambiri Ndifuna ndiyambe kubweza chachikhumi komanso kupereka ndi kuthangatira ntchito yanu moolowa manja. Ngati ndi ganizo lanu, talolani kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, poyamba ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipatsa kuphunzira mawu anu. Ife ana anu tapeza kuti ayi, tinali anthu okuba, timakulandani. Sitinabweze chachikhumi mokhulupirika, ena sitinabwezepo, ena sitimayiziwa nkhaniyi. Tapeza kunena kuti timakuchimwirani ndipo tikufuna mutikhululukire ndikuti mukakhululuka mulembe dzina lathu pa malo pamene pali maina a anthu amene adzapezeke mu Ufumu wanu. Ndifuna kupemphera chifukwa cha ana anu amene akuthangatira kujambula ntchito ino komanso ena aliwonse amene akuthangatira ndi chuma chawo ndi mapemphero awo kupambalitsa ntchito iyi. Muwadalitse monga mwa phunziro la tsiku la lero. Inenso mtumiki wanu mundidalitse. Mundithandize kukhala wokhulupirika kuti nanenso ndidzapezeke mu Ufumu wanu. Tikupempherera dziko lathu. la Malawi kuti Ambuye mutichitire chifundo mutichose mzimu wakuba ndi dziko lochepa limene likulephera kutukuka chifukwa cha chiwanda chakuba cha corruption chozembesa zinthu chomalowa muzinthu ndi plan yokasokoneza mutichosere mzimu umenewu mulole azibusa mmatchalitchi alalikire choonadi kuti anthu anu akaope inu ndi kukonzekera kubwera kwanu Dalitsani atsogoleri athu ndi kuwapatsa mtima wa chilungamo ndi kulola kuti atumikire ana anu mu njira yoti akhale omasuka ana anu kumapembedza mosavuta kuti adzapezeke mu ufumu wanu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Nkutheka ena tingakhale ndi kulingalira kofuna mapemphero ena, mafunso ndi ndemanga koma enanso kufuna kuthangatira utumikiwu. Zimenezo mutha kuchita pa manambalawa, 0 ma 9 4 3 double 0 double 3 0 ma 9 4.